ngagharị nke obe n'isi naijiria nkwụsị nke anọ apc bụ judas akpawago nkata etu ha ga-esi refuo peter obi etu ndị farisi siri ree jizọs kraịst anyị sekpukwara ndị nọ n'abuja na-asị ha daalụ maka na peter obi n'anya ndị APC bụ akwai trọbụl o dogo anyị niile anya n'obodo a kịta na Peter Obi n'anya ndị APC bụ akwai trọbụl ya bụ akwai wahala nke a pụtakwara obi mgbawa ndị nọ n'Abuja ya mere ndị APC gọvanọ ji were nwayọọ nwayọọ na-amachizi Peter Obi ịbatazi na steeti ha ụfọdụ ndị Yoruba ya na ndị Hausa APC achọghịzi iji anya ha fụ Peter Obi anyị makwara nke ọma na four years tenure Nigeria bụ e were one year gbarie inside court e jiri second year chụgharịa ndị opposition riri ego obodo ma nabatakwa ha into the ruling party ya na obere akụkọ insecurity so ya n'azụ e jirizie third and fourth year kọba akụkọ maka elekshọn ya na selekshọn ya mere naijiria ji akọ akụkọ 2027 elekshọn n'ime 2025 nke a mere anyị ji ekwukwazi na naijiria anyị dị n'aka ndị apc dịkwazi ka Zee World extraordinary every day ka anyị sekpuru ala Any country, those in government are richer than those in business, is producing poverty. anyị niile bụ ndị St. Ikegwụrụ parish emezuola ihe e dere n'akwụkwọ na-ekwu sị dịka ndị Yoruba na-akwado maka 2027 anyị nwa bụ ụmụ Igbo nọ na-eti e no concern us dịka ndị Hausa na-apịkọ na-agbakọkwa ma na-ewepụ maka 2027 anyị nwa bụ ụmụ Igbo nọ na-eti ọ gbasadịghị anyị anyị niile nọ n'ime ahịa na-emekwa buying and selling ị jesịa ahịa bata na mgbede ị ṅụọ otu bọtụ ya na obere plate pepper soup so ya n'azụ ọ dị gị ka ị na-eme ọfụma God have mercy mana upon achọrọ m ịgwa gị na one government policy ya na ọda ezugo ịkpọla gị village ị sị na ọ bụ asị jụọrọ anyị ndị niile na-azụ ọgwụ n'Ọgbọ Ọgwụ Head Bridge Ọnịcha one government policy and order ezugo ime gị ị gaghị afụ ụzọ ị ga-eji gaa ahịa dịka onye na-eme buying and selling ya mere anyị ji ekwu sị ma na-agwakwa ndị Igbo biko a kọba akụkọ banyere elekshọn eh? gbaa mbọ tụnye nke gị esokwala ndị nọ na beer parlour na-ekwu sị ọkwa anyị tụsịa ndị INEC eme uche ha gbaa mbọ sonye n'ihe gbasara elekshọn mee nke ike gị ga-eru ma hapụrụ chukwu ndị ọzọ ya bụrụ na ịbata n'ala Igbo o nweghịkwa onye ama ama kwụ Peter Obi n'azụ maka na ejirigo ego goro obi ha niile so they rather choose to protect their pocket than to protect the entire Igbo nation gbaa mbọ kọba akụkọ ihe banyere election gbakwa mbọ kwadokwa nna anyị Peter Obi ka a hapụ iji ofu government policy kpọna gị village n'oge na-adịghị anya biko onye nwe anyị nyere ala Igbo aka mepekwa anyị anya ka anyị chọpụta na e no concern me e no concern me emego anyị nwa bụ ụmụ Igbo ihe n'obodo a jeso m ahụrụ gị n'anya karịsịa ihe niile eji m obi m na-arịọ gị na mmehie niile Naijiria mere gị ekwela ka agụụ dunye anyị ori n'obodo a mee ka anyị na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla bịa jiri naijiria mee ihe masịrị gị onye nwe anyị nọnyere unu nọnyekwara gị ka chukwu ji ike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ amen